Achọrọ m ime invest na ife ndị oyibo na-akpọ real estate. A na-arụkasị ụlọ ebe a, ị na-arụkasị ụlọ ebe niile. So I want to invest into into housing.
Hmm. Maazị alo gị amaka maka obi amapụgokwa m mgbe ị kpọrọ m oku a kpọọ kpọọ kpọọ kpọọ m gakwa fụ miss call sị na aga m abịarịrị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ so maka onye dị ka gị enweghị ike ịkpọ m oku m mee gịnị m gbajọọ ya ịghọtago ndewo maazị alo gị dị mma alo gị dị mma hmm. obi eruona m ana na hmm. ndewo maazị ah, ọ ya anyị nọ n'ime ya ọ wụ ọrụ aka anyị ah, mana ọ dị ndị ngalaba ị ga-achọ ya ogbe ma obodo ị ga-achọ ya ka ọ na-ala
hmm. iji gwa gị eziokwu na ugbu a nweba ala ọbụla nweba ala ọbụla ọ n'ihi ya ka m na-asị ọ bụrụ na m fụ ka m nyefee gị ihe a niile n'aka ka m nweta esi ka m rụpụta ụlọ a just ụlọ elu abụọ kịta ka m ghọta okay o nwebeghị ebe i bu n'obi no ebe ọbụla dị mma m fụrụ dị mma a ga-abịa akwụba ya nsogbu adịghọ ee ịma na otu o si dị na ọ bụrụ na e nwere ogbe ma ngalaba ị sị m na nee ebe ị chọrọ ya na enwere ike nwa nwee ike nye gị some details mana otu o si dị kịta nwa ihe m ga-agbanwe ọ bụrụ atụ m ga-akwụ ọtọ mee gịnị gbajie ụlọ elu naabọ awụghị kitchen so m ga-ana chee ya eche depụta ụfọdụ ihe mara ngalaba ọ ga-adị then malụ ihe ọ ga-eri ị wụ onye ọzọ ịma ndị otu m ndị otu gị ndị ọzọ m na-emelụ ihe ndị dị otu a ọ kwanụ mmadụ mere i ji wee malụ mụnwa mụ na gị emetụbeghị kama na ị na-anụ ndị m na-emelụ

ịghọtago maka i jee ugwu Awụsa ma ọ dịka saịdị Lagos ma ala Ibadan i ruo ebe a wayala ha ị fụ nwa Yoruba ma onye Awụsa iji ala bekee na-asụrụ onye dị mkpa dịka gị nwa maazị dịka gị nwa na-asụrụ gị sọfịa ọzọ na ọsọfịa ka ọzọ na ọsọmịa pasị na enwekwe ka ọ dị anyị ga-etikwe na ihe ọnụ contractor sir. ụfọdụ ihe ihe ahụ na-ebute n'ime na-etinye n'elu tebụl

mana isi adịrọ gị mma mana ị mara ife ya etu ya ịdị ịchọ mmata ya m gwa gị afa ma obi adịghị mma n'anya ka m gwa ife etu a ndị

nne ee ewena iwe nwanne m nwaanyị o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị maka prepaid meter ịma ee Kemgbe di m tiri prepaid mita, mm-hmm. m na ego na-anọkwa mmadụ n'aka. Eh. Ị ma na nke anyị tiri ọnwa nke gara aga 4,000 eh. eh. anyị mụgidekwara mụgide mụgide mm. ofu nwaanyị na-agwa m sị na ndị NEPA na-ewetara ha bil 8,000 10,000 na-eti mkpu nwaanyị ị ma na prepaid na-agwa gị ọkwa na anyị pụwa anyị agbanyụọ ọkụ, anyị batakwa, anyị agbanye ya. Maka na ị pụwa agbanye ya, ọkwa ya ọ bụ na ọ na. Nne, ị mahadụ ụmụ gị agwaghị gị na m bịa na be gị ụmụazị nọ na hit ebe niile dị ọchịchịrị ebe niile ọ gaghị ije n'ahịa n- Nne, o hapụ nwere ka m- o nwere ihe dị ka prepaid mita na my house n'ụlọ mụ achọrọ m ya achọ achọrọ m ya achọ maka na ya bụ ihe achọrọ m ọkụ ụmụ m ya na-eme enjoy ọ bụrụ ọkụ ụmụ m ya eme ha nọrọ mkpọsị ahụ hit na-eme onye ọbụla ụmụazị a na-eswet achọrọ m nke ị makwa na ị wụ nne mgbeke nne mgbeke kwa na ọkụ ụmụ m ya eme enjoy ma ihe ihe ihe ụwa na-ekwe mmadụ ah, ị wụ mgbeke ah, nne hapụ nke ahụ ndị ahụ gwa ha ọ bụrụ na ị fụrụ ndị fụrụ ha gwa ha na m achọ ha achọ ka m nụ ihe

biko ọ unu wa bi n'ụlọ ya kara ụlọ ụlọ ọ bụ anyị bi na nọmba 6 Azikiwe Street eh, mana ọ dịkwa ndị na-anọ ya onye kedị aha ya mbụ mm, eh, Okon mgbe emechara unu akọwara ndị ahụ anyị wụ ndị PHCN ndị ọchịchị obodo a zitere anyị ka anyị bịa kọwara unu maka ihe a etinyere unu a na-akpọ prepaid mita ọ ya mere eji anyị wee bịa taa eche m bụ sị na ọ bụ ndị ndị pa- ndị pati ndị PDP na ndị otu
Ọ PHCN ndị na-enye unu ọkụ Ewo ni prepaid.

ihe a ka ndị oyibo na-akpọ ya prepaid recharge card ọ wụghị nke eji eweta ego dị ihe a nke ahụ nke ọ ya awụ i were ya ị kwụsị ụgwọ i were etinye n'ihe ọkụ ị na-enwe ọkụ mgbe ị ga-aghọrọ ibe gị na ụdị na-ekwu i were bịa n'ụlọ ọrụ anyị onye ọwụna ị chọrọ ọ wụ na ọ wụ 1000 ọ wụ na ọ 2000 ị bịa anyị erichajiara gị ya a richajiara i were narutesịa be gị o nwere ebe ị ga-etinye ya

ị fụrụ nke a na-akpọ prepaid ọ wụ na ị na-eyuzu prepaid otu o nwe onye ga-eburu lada ọ na-abịa etibi ọkụ gị ị ga na-amụ ọkụ na-eje mana ebe nsogbu ga-adị wụ na-egekwa m ntị o ihe a wụ ka i si wee mụta ọkụ ka ị ga-esi kwụọ ụgwọ ọ ya ka ndị Igbo na-akpọ onye na-ata nwata na-ata akara na-ata ego ya